Ni waati in na aw tulo bɛ aw ka kunnafoni teliman mankan na aw bisimila kunnafoni telima ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la min perezantelen don aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ danbele mohamɛd bɛɛ lajɛlen bɛ wele ko kumatigi kunnafoni daminɛla foliw tɛmɛnen ma kɔfɛ an bɛ taa fɛn min ye cour d'appel de bamako kiiribulonba kɔnɔna la b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye Ras Bath ale ni Tata Rose u ka jugement min ni maaw tun sigilen bɛ ka a makɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ verdict kɔni o tɔnbera bi bɛn kɛra min kan sariya y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Ras Bath ale ni Tata Rose k'u ka kan ka san tan kaso kɛ san tan kaso san wolon eh, san saba o kɔni o juru bɛ don u la i b'a ye k'a fɔ ko in kɔni kɛra ko ye ko min n'a ye maaw dabali ban o kamana na i b'a ye k'a fɔ u ka avokaba min bɛ yen n'ale tɔgɔ ko jawoyi sidibe jawoyi sidibe ka kuma la ale tun ko ko olu tun ka hakilina ye de k'a fɔ ko jugement don in tɛmɛnen ma kɔfɛ ka bɔ i k'a ka da o ma i b'a ye k'a fɔ u y'u ka laɲini u y'a rejeté nka bɛn kɛra min kan kɔni ko san tan kaso u b'o kɛ san tan kaso kɔfɛ alamani fana tilala ka da u kan o ye joli ye o de sefa wari wa bi naani ani seegin u kelen o kelen k'u bɛ o sara o verdict de kɔni tɔnbera kiiri bulonba la bi an bɛ waati min iko sisan kunnafoni telima ale sanfɛ hali ka bi an bɛ kunnafoni telima ale sanfɛ kunnafoni telima b'an sama ka taa burkina n'an taara burkina kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ taa wagadugu i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye wagadugu olu ka polisi nasiyɔnali u kɔni ye operasiyɔn belebeleba dɔ kɛ operation in kɛra quartier min na a bɛ fɔ o de ma ko sondogo sondogo i b'a ye k'a fɔ u kun taara maki dɔ kɔnɔna la maki min tɔgɔ ko ala ti kuma aa nin maki ko in ko ala ti kuma ala ti kuma ko in kɔni kɛra tɔgɔ in kɛra dabaliban ko ye dabali ko min n'a ye polisiw dabali ban u kamana na u kɛlen ka operation kɔni boloda nin makiba in kɔnɔ o y'a sɔrɔ ko camanba de bɛ maki in kɔnɔ sariya ye minnu kɔn u ye maki kɔnɔ maki kɔnɔ maa ninnu caman kɔni bɛ yen u y'u bɛɛ lajɛlen lariwe fɛn min ye ka bɔ kɛnɛmana la eh, moto caman fana bɛ yen u y'o moto caman kɔni bɛɛ lajɛlen ramase a na kɛ sariya min bɛ faso maliba in kɔnɔ a na kɛ o ɲɔgɔnna dɔ apilikelen fana bɛ burukinabɛw fɛ yen fɛn min ye polisi ninnu ye u kɔni ye nin baara in boloda nka min ye maaw dabali ban maki in tɔgɔ ko ala tɛ kuma ala tɛ kuma a yɛrɛ nana cogo di o de kɔni sɛgɛsɛgɛli kɔni bi sen na wa ko caman caman min bɛ yen n'a a ye u ye sariya kɔn n'u bɛ k'a kɛ maki kɔnɔna na n'a ni sariya tɛ bɛn o kɔni u ye maa ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ramase nka caman caman de bɛ yen k'a minɛ ka taa n'a ye moto caman caman fana kɔni bɛ yen k'a minɛ a na kɛ kunnafoni y'a jira k'a fɔ fɛn mun ye nin maki ko in eh, fɛn mun ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni sɛgɛsɛgɛli caman de bolodalen don maki minnu n'u bi fɛn mun ye wagadugu ale kɔnɔna la fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya sondogo olu kɔnɔna la ka maki kɔnɔna ninnu sɛgɛsɛgɛ ko minnu bɛ n'a ni sariya tɛ bɛn n'u bɛ ka bɛ kɛ maki ninnu kɔnɔna la k'a bɛɛ lajɛlen bila sariya bolo kan an bɛ waati min i ko sisan burkinakaw fɛ aw ka kunnafoni teliman nin y'a faralen ɲɔgɔn kan k'a di aw ma k'a kɛ dɔgɔkun kibaru teliman ye hali ka bi an bɛ kunnafoni teliman aw sɔgɔlen bɛ ale de la kunnafoni b'an sama ka taa mɔpti n'an taara mɔpti i b'a ye k'a fɔ a lakɔlɔsira k'a fɔ san o san samiya a n'ale waati sera fɛn min ye mɔpti ji sanfɛla a kasara kɔni bɛ bonya kosɛbɛ u y'a jira k'a fɔ ka fɔ fana samiya waati la i b'a ye k'a fɔ ji sanfɛ sira ale ka jan kosɛbɛ nka i b'a ye k'a fɔ nin kɔni gɛrɛgɛrɛ kɔni sera moptikaw ma an bɛ waati min i ko sisan fɛn mun ye alamisadon utikalo tile tan ani saba san ba fila mugan ani wɔɔrɔ don i b'a ye k'a fɔ accident kɔni ye moptikaw sɔrɔ ji sanfɛ gɛrɛgɛrɛ kɔni y'u sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ u ka kulun dɔ o kɔni o yolila kulun in yolila maa tan ani duuru o de ni tora a la i b'a ye k'a fɔ ko in kɔni kɛra ko ye n'a ye maaw dabali ban u kamala na i b'a fɔ ko san o san nin ko in bɛ kɛ mɔputika dɔw yɛrɛ y'u damasuya k'a fɔ ko maaw k'u kɔlɔsi ka kominike kɛ k'a bila ko maaw k'u kɔlɔsi parce que ko san o san k'i b'a ye k'a fɔ ko ji in kɔni a bɛ maa caman de bɔnɛ u ni na a na kɛ ni kɔni na kɛ ko ye ko min na a laadalama bɛ ji in bolo mɔputikaw fɛ yen nka fɛn mun ye nin waati na maa tan ani duuru in olu kɔni ka sukoɲɛw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra u ka sarakatibɔw bɛɛ lajɛlen fana kɛra an bɛ duwawu don de kɛ hali ka bi ala ka saya k'u ma lafiya ye badabada dali ka nɔgɔya banbaatɔ nunu bɛɛ lajɛlen ye hali ka bi aw sɔgɔlen don kunnafoni teliman de la kunnafoni teliman b'an sama ka taa zuwɛra n'an taara zuwɛra zuwɛra ale bɛ gundam ale kɛrɛfɛla la gundam yɛrɛ bɛ region min na o de ye tɔnbɔkutu ye i b'a ye k'a fɔ zuwɛrakaw kɔni i n'a fɔ olu y'u yɛrɛ ta ka b'u ka dugu la ka taa fan dɔ fɛ k'a sababu kɛ insécurité fɛn min ye lakanabaliya o kɔni a bɛ komi banbaantiw ye daga ta ka a sigi u da la yɛrɛɲiniboli ale ni kɔnɔgan ti bɛn sabula i b'a ye k'a fɔ maa o maa n'i yɛrɛ ta nin ko la a y'a kunbɔ fɛn mun ye zuwɛrakaw ye kunnafoni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye maa ba duuru ɲɔgɔnna a n'a kunkanfɛn olu kɔni olu de kɔni y'u yɛrɛ ta ka bɔ zuwɛra k'u kunda gundam kan sabula gundam y'u ka duguba ye nka u bɛ region min na o de ye tɔnbɔkutu ye fɛn min ye nin ko ye a kɛra ko ye ko min na a kɛra balina ko ye ko min a kɛra ko ye n'a ye ɲini ka maaw kɔnɔgan kosɛbɛ fɛn min ye nin banbaanti ko ye i b'a ye k'a fɔ banbaantiw bi kɛlɛ fan dɔ fɛ u bɛ t'u nin da maaw kan fan dɔ fɛ nka a na kɛ faamuyali kɔni caman caman baden sɔrɔlen don an ka faamaw fɛ fɛn mun ye zuwɛrakaw olu kɔni kɛlen ka wulikajɔ boloda k'u ka dugu bila ani faamaw kana siman kɔrɔya ni si ye an bɛ waati min i ko sisan maa ba duuru ɲɔgɔnna olu kɔni de bɔra dugu in na ka taa sigi gundam na an bɛ waati min i ko sisan kɛrɛnkɛrɛnya la tɔnbɔkutu ale region na
Nin waati in na aw tulo bɛ aw ka kunnafoni teliman mankan na kunnafoni b'an sama ka taa bamako bama ɲare i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye son excellence monsieur le président asimi goyita n'a ka minisiriw kɔni kɛlen ka ɲɔgɔn ye fɛn min ye jumadon utikalo tile tan ani naani san ba fila mugan ani wɔɔrɔ i b'a ye k'a fɔ lajɛ in kɔni bɛ sababuya bɛnkan min ni bɛnkan min siɲɛna bamako zuwɛnkalo tile bi saba san ba fila mugan ani wɔɔrɔ o bɛnkan tun bɛ gouvernement ale ni association internationale de développement n'a bɛ f'a ma ko IDA IDA i b'a lɔn k'a fɔ o accord tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ accord in kɔni a bɛ komi a lawaleyara jamana ɲɛmaa fɛ n'o de ye son excellence monsieur le président asimi goyita a laɲɛnamayala fɛn min ye kuranko mun na a layidu kan tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ sabula ale y'a jira k'a fɔ ko kuran tɛ mali fan o fan fɛ ko ni ala sɔnna ko kuranko kɔni ko a bɛna ɲɛnabɔ i b'a ye k'a fɔ ba kɔni donna la a ka accord kɔni a siɲɛra fɛn min ye sefa wari miliyari tan ani kɔnɔntɔn miliyɔn kɛmɛ wolonwula bi naani ani naani ani a kunkanfɛn fɛn mun ye conseil des ministres in kɔnɔna la u y'o o budget de kɔni vote ka a labila kuranko hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko kuran tɛ mali jan o jan yɔrɔ o yɔrɔ de bɛ yen n'u gɛlɛya kɔni b'u kan kuranko taasira la i b'a ye k'a fɔ ko u ka fɛɛrɛ o fɛɛrɛ n'a bɛ latigɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kuranko in nɔgɔya ko u ka o fɛɛrɛ eh, latigɛ nin waati na an bɛ waati min ko sisan monsieur le président asimi goyita a ka minisiriw kɔni ye kelen ka ɲɔgɔn ye u bɛnkan u bɛnna nin kan an bɛ waati min ko sisan kunnafoni telima ale sanfɛ hali ka bi kunnafoni telima an bɛ ale sanfɛ kunnafoni telima b'an sama ka taa bamako bama ɲare i b'a ye k'a fɔ n'an taara bamako bama ɲare kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ taa sabalibugu n'an taara sabalibugu i b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na alamisa donya fɛ fɛn mun ye sabalibugu mɛri n'o de ye Kasim Sidibe Kasim Sidibe a kɔni y'a yira maliyɛn cɛman ani musoman denmisɛn ani mabakɔrɔ yɔrɔ janama ani yɔrɔ surunama ko fɛn mun ye furu kɛmɛ ale ye o de siri a ka mɛri la o don ko sɛmɛni in kɔnɔna la n'o ye dɔgɔkun kɔnɔna la alamisa don tɛmɛnen furu kɛmɛ a y'o de siri furu kɛmɛ in yɛrɛ nana sɔrɔ cogo di i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye furu ninnu ye kɔɲɔkɛ ninnu ni kɔɲɔmuso ninnu kɔɲɔkɛ kuraw b'a la kɔɲɔkɛ kɔrɔlenw b'a la i b'a ye k'a fɔ dɔw tun bɛ sigida la olu kɔni n'u ka musow tun ka silamɛ furusiri kɛra nka fɛn mun ye furu sɛbɛn o kɔni tun tɛ u ni musow ni ɲɔgɔn cɛ donc furu sɛbɛn tun tɛ maa o maa bolo a ye furu sɛbɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen ma a kɔni a kɔni bɛnna couple kɛmɛ ɲɔgɔnna ma fɛn mun ye kasimu sidibe a ma dan o dɔrɔn ma a tilala tuguni ka recensement wɛrɛ kɛ fɛn mun ye sangarebugu lakɔlisoba min bɛ yen ka don ekɔliso kɔnɔna la lakɔliden fɛn o fɛn de bɛ yen ni wolosɛbɛn tɛ a lakɔliden ninnu bolo k'a bɛɛ lajɛlen recenser ko ni ala sɔnna k'a bɛna wolosɛbɛn dilan ka di ni lakɔliden ninnu bɛɛ lajɛlen ma o kuma kɔni koli fɔlen lakɔliso kɔnɔ lakɔlidenw ni mɛtiriw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyara ka kasimu sidibe ka a kunbɛn o kuma kɔni fɔlen u jɛra ka dugawu kɛ kasimu ye kosɛbɛ kosɛbɛ hali ka bi ko kasimu ko ala ka kasimu mɛn u kɔrɔ nin waati in na aw tulo bɛ aw ka kunnafoni teliman mankan na